ndika- ndikangobwera ndi mawu kuti ndifuna ndikutsimikizireni mukamachoka moyo- pano moyo wanu sukhala chimodzimodzi ndimakhala ndikudziwa zimene ndikukamba amen I- umboni wogwirika ukha- mukhala nanu- mukhala nawo moyo mwanu nenani ameni Ndifuna ndiphunzitse pa mutu wonena kuti kugonjetsa komano mu uzimu. Amen. Amen. Moyo ndi wa uzimu. Ena amanena kuti life is spiritual. Amen. Amen. Ndiye kuti ugonjetse ku dziko la pansi ku umafunika uyambe kaye wakagonjetsa mu uzimu. Ngati sugonjetsa mu dziko la uzimu usayembekezere kuti zinthu uzigonjetsa kunoko. ndiye njira imodzi imene umagonjetsera uma, uma, uma, umagonjetsera zinthu mdziko la uzimu ndi pemphero ndiye pali nkhani zingapo zimene ndikufuna ndikukambireni zochokera mmawu a mulungu zimene zili zofunika kwambiri amen Amen. komano nkhani yoyamba i think ndipite ku, ku nkhani imene timakambirana ya uh, imene ndinakuuzani msegulation Eh, tayambani kundiwerengera mwachangu changu. 2 Mafumu chapter 3 tili pa verse 27. Mm. Pamenepo anagwira mwana wace wamwamuna Okay. woyamba Okay, imani kaye. Apa panali nkhondo imene Israeli ndi maiko ena awiri anakambirana kuti apite akagonjetse Moabu. Ndipo anthuwo asanakagonjetse, anapita kwa pulofeti. Mundimvetsetse. Anapita kwa pulofeti. Man of God, ife tikupita tifuna tikamenyane ndi Moabu. Mafumu atatu ife ta- takambirana tifuna tikamenyane ndi Moabu. Pulofeti Elis- Elisha anawauza kuti, "Ah, musadandaule. Pitani Moabu mukamutani? mukamgonjetsa. Anthu aja anatengana, mafumu onse a- atatu, kukazungulira Mowabu. Ati mfumu ya Mowabu inayesetsa kupita mbali ya uku mwina ndikagonjetsere uku inakanika. Mwina ndikagonjetsere mbali muku- anthu anauzidwa ndi prophet kuti akawina. Ki- Mfumu yaku yaku Mowabu yayesetsa kupeza kuti palibe chimene chikutheka. Ndiye verse 27 ndimene mukuwerenga eh? Amen.
akuti ndiye anatenga mwana wake tapiti tawerengani timve vesi pa 27 Mhm, pamenepo anagwira mwana wace wamwamuna Ehe. woyamba mhm, amene akadakhala mfumu Mhm. m'malo mwace mhm, nampereka nsembe yopsereza Mhm. palinga mhm, ndipo anamkwiyira israeli kwambiri mhm. kotero anamchokera nabwerera ku dziko lawo Hehe! Akuti anatenga mwana wake amene amayenera kuti akhale mfumu, ati anampereka pa khoma, anangomtenga choncho kumpereka. Munthu samakhulupirira. Amapereka, nsembe izonso sankaiperekera kwa anthu abwinobwino, samaperekera kwa Mulungu iyayi. Baibulo linatiuza kuti, akuti nsembe zimene anthu osakhulupirira amapereka, amapereka ku ziwanda. Ndipo nsembe ya mwana wake uyu, anaona nkhondo yavuta kwambiri. Ndingotenga mwana wangayu ndingomtani? Ndimpereke. Ndipo ati anamperekera pa khoma. Akuti atangompereka mwana choncho, Ladies and gentlemen, that there was a mighty ing- indignation. Akuti panali nkhondo inasinthiratu. Aisraeli anayamba kuluza nkhondo. Olo prophet anawauza kuti mukawina sizinatheke chifukwa uyu anapereka nsembe mu dziko la uzimu yoposera anthu awo imene anakapereka. Tsono zoti kamenya zinthu mu dziko la uzimu muzimvesesa kuti kumakhala kuti kukuchitika chani. chinthu choyamba chimene chimakupangitsa kuti ukawine mdziko la uzimu kodi ndi nsembe yanji imene iwe wanyamula ameni abusa akhoza kukuuza pita siku lako likakhale bwino kodi ndi chani chimene umapereka kwa mulungu chimene chaoneka kunena kuti ichichi ichichi pavute pasavute mulungu akuyenera kundimenyera nkhondo pa ufumu anauza kuti mafumu ambiri amabwerera kuzakhala pampando paja even david anakhala pampando paja akuti koma tsiku lina solomoni anatenga nkhosa zokwanira 1000 amene kuti apereke nkhosa imodzi A- anapereka amene ng'ombe amene apereka imodzi koma anapereka ng'ombe zokwanira 1000 usiku wake mulungu anabwereza nkunena kodi solomoni zimene ukupanga ukufuna ndikupangire chani anthu tikamawauza zokhudzana nkupereka amaona ngati tikufuna ife tizitenga ndalama zawo koma zimakhala sikufuna ndalama zawo ndi zabwino ku moyo wa munthuyo chifukwa ndi njira imodzi imene umapangira kuti dziko la uzimu zinthu ziyambe kukuchitira bwino akuti atampereka mwana wake ati nkhondo inatembenuka mafumu atatu onse anathawa mwaona mmene timawinira mu uzimu pa nyengo zina umaona kuti nyengo izizi pandikakasi mkati umayang'ana kuti kodi chinthu chimene chikuoneka chabwino nchani apa umachitenga chimene chikukupwetekacho ndikuchinyamula ndikupita kukachisiya kutchalitchi kuti ndikupereka ambuye ndikupasani ichi ukangotero ukangotero umachita kudziwa kuti basi zayenda zayenda ali mwana amene amene anampereka amene amati akhale mfumu pali zinthu zina tazipemphera nthawi yayitali osayesera njira ndikukuuzaniyi bwanji mwaona chifukwa vuto ndionena kuti zinthu zinthu za uzimu zinthu za uzimu ndikuuzeni even mukapita kwa asing'anga kuti aka- akamuthandize munthu vuto amuuza kuti ubwerese mbuzi chifukwa chani chifukwa muziko la uzimu kufunika kuti pakhale china chake chimene iwe wapanga atachi chimene iwe si wapereka kuti chimenecho chikuyimirire iweyo mu dziko limenelolo akunena imene ndi anthu awiri sakufuna zimene sa- sakufuna zimene mwana wanga ndi baba sanya mwadalisika mu dzina la Yesu Khristu ai so tikunamizana pali matenda ena tapemphera nthawi yaitali abusa anga pasta chris a- anapereka umboni wina wake alipo amene ankadwala ankangomva kudwala mimba nde panazabwera abusa ena akanzawo kubwera kuzachiza nawo akubwera kuzachiza nawo kena pano a- mulungu anauza kuti gamoto yoyo mwabasi awo kamapita atuluke nawo abusa anauza amukapita mutenge gamoto atatangutenga gamoto chongotuluka nayo pa geti po mimba mose munasiya
kumva kuwawa konse umene amamva kuja kunasiya sa wina wake mwake kusintha lero ameni
akuti anampereka ma- mu dziko la uzimu ndikuuzeni nkhani ndimene yoyo ndipake mukazapita kwa sing'anga kapita ah undipase mwana wako pali pali nkhani inake anafotokozanso nthano yake imene ankayikira pa khirisimasi chinake imene ndinkamvera akuti panali mzimayi wina ankafuna kulemera kwambiri kwawo kunali kosauka ati koma anapeza kuti anatenga mwana wake A- ana- amina anapita kwa kwa mzimayi wina kuti amuthandize muza usadandaule ubwere mawa ndione bwinobwino kuti mdziko la uzimu muchitika chani kenako amuuza ubwerese mwana wako anabweresa mwana wake I mean osati abwerese mwana wake mwana kuti chuma chizikhala mwa mwana uyu uyu Mm, ungotipasa mwana wako ayi ine mwana wanga sindingapereke mwana wanga afa asafa koma chuma chikhala mwa ndani mwa mwana uyu mwa mwana uyu uyu akuti mwana amene apeza kuti obalalika basi kumapanga zinthu zopepera zotani zosalongosoka komano mzimayi uja amadandaula koma mwayi sikuti samaupeza iyayi mwayi amaupeza komano nanga ngati munthu uli mmayi kapena kholo utakhala uli ndi ana 10 koma mwana mmodzi ngati sali bwinobwino mwa ako suma- su- sumasangalala iyayi emeni ndiye ngati anthu awo amapanga zimenezi ku dziko la uzimu poti anthu anachita kukopera kwa mulungu nanga bwanji no mulungu mwini wake ukampangira zoterozo kumenya nkhondo zimaphweka emeni nde choyamba ndi chopereka chanu sindikunamizani ndikuuzani chilungamo chachiwiri ndi chimene ndifuna ndifotokoze kuchokera pa genesis chapter 32 kuyambira verse 22 mpaka na 28

natenga akazi ake awiri, amtchito ake awiri ndi ana ake aamuna khumi ndi mmodzi nawoloka pa dooko la mtsinje wa Yaboki. Atatha kuwolotsa pa mtsinjewo, Anawolotsanso katundu wake yense. Tsono Yakobo anatsala yekha. Ah, pali nyengo zina umafunika utsale wekha. Ah, a nena ameni ndi ochepa. Pali nyengo zina umafunika utsale wekha. Mwana wapita ku sukulu. Abambo apita ku ntchito. ndiye ukasala wekha mumazitani hmm. ndiye dani kaye muone akuti yakobo anasala yekha sono munthu wina anaz, anazalimbana naye mpaka mbanda kucha Hehe. ndiye kuti yakobo akusala yekha amatani tiye ndipitirizeni akuti pamenepo munthuyo anaona kuti sangathe kumugonjetsa Anakhudza nyung'unyu ya pa ntchafu ya Yakobo, ndipo anaguluka pamenepo. Chimene Yakobo amapanga ndi chani nthawi imeneyi? Baibulo likunena kuti akuti anasalekha, anayamba kulimbana ndi munthu. Ati munthu ameneyu, mukapitiriza adzakuuzani kuti anali mngelo wa Mulungu. Koma kodi amapanga chani? Yakobo amapemphera. Ameni. Yakobo atasalekha amapemphera. pali mapemphero ena chi- pa chigulu sangagwire amene imene ndi amodzi okha pali mapemphero ena pa chigulu sangagwire Ani- ali usiku onse anauza kuti tsogolani inuyo ine ndisalira pali ntchito imene ndifuna ndigwire banja asiye liyende anthu onse achoka dikirani kaye pali ntchito imene ndifuna ndigwire kupemphera gulu ndi kwabwino komanso pakufunikanso kupempherano wekha sala wekha wenepo ameni ndiye tipitirize vesi yomweyo akuti kenako munthuyo anati ndisiye ndizipita popeza kunja kukucha ngati munthu sugonjesa mdziko la uzimu sungagonjese kuthupi ndanena kale koma munthu uyu amene anakumana ndi yakobo anali munthu wa muuzimu ndiye munthu amene anamuza yakobo kuti iwe tandisiye ndizipita kunja kwacha ine sindimakhala kuno ine ndimakhala mdziko la uzimu ati ayi ine sindikusiyani mpaka munditani aunayi aunayi mdalise ndi anthu awiri Ah. ati ine sindikusiyani mpaka munditani ati eh, yakobo anena sindikulolani kuti mpite pokhapokha mutandidalitsa munthu uja anamfunsa yakobo kuti kodi dzina lako ndi, ndi yani ndiwe yani iye anayankha ndine yakobo pamenepo munthuyo anati dzina lako silidzakhalanso yakobo koma israeli chifukwa walimbana ndi Mulungu ndi a, anthu ndipo wapambana. Kotero Mulungu akusintha dzina la munthu wina mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ah! Zi- Zina lanu silidzakhalanso zina lanu silidzakhalanso so akhala popwete. Nenani ameni. Ah! Akuti zina lako ndani Yakobo? Akuti chi- chifukwa chani? Analimbana naye. Sanamulole apite iyayi. pali mapemphero ena ukangopemphera wanawo ukona kuti ndikumva ngati sinasintha usasiye limbana nayebe limbana naye akuti ifika ukapemphera choncho zonse zimakuchitira ubwino ati wapambana anthu kom- wa- wagonje wapambana ndi anthu komanso wapambana ndi ndani ndi mulungu kodi ungapambane bwanji ndi mulungu kuzama m'pemphero lanu koma pemphero limeneli silingokamba pemphero kuti ambuye ambuye chimanga ambuye ambuye fodya ambuye ambuye ayiso Yes. ukupemphera munjira yonena kuti even muziko la uzimu ina kuziona kuti zinthu zija akuzikonza Amen. ati yakobo anamugwira ine sindikusiyani mpaka munditani pano mundidalise nde ananisangalatsa amene anadalisira anamusintha zina ndiye mulungu waketu ndi yemweyo amene tili naye lero wina wake moyo wake ukusintha mzina yesu khristu Amen. mabanja ana akusintha mzina yesu khristu Amen. miyoyo ya ana anu ikusintha mzina yesu khristu Amen. ndikulengeza chisomo cha mulungu kuchulukira moyo wanu mzina yesu khristu Amen. chifukwa mulungu asintha zina lanu Amen. Ah! chifukwa mulungu asintha zina la banja lanu mu zina la yesu khristu Amen. ndikulengeza nyengo zimene zimaoneka zovuta zija kuyambira leroli zikusintha anthu obwera ozathandizana akubwera chisomo cha mulungu chachulukira m'banja mwanu ndipo sipazapezeka osowa pakati pa ana anu sipazapezeka osalila pakati pa ana anu akunena imene ndi anthu awiri Ah! akuti kodi zina lako ndiwe ndani tanthauzo lake pomwepo even mulungu afuna kusintha moyo wa munthu amasintha zina abrahamu anamuza kunena kuti Abra- zina lake ndi abrahamu akuti iwe zina lako ndiwe nda- akuti ndikukusintha sukhalaso abrahamu kunena kuti consume- consumed father tate opanda ana koma ndikusintha ukhala abrahamu tona zoti tate wa mafuko sara anamuza kunena kuti iwe zina lako ndiwe sera amene akunena kuti munthu osabereka komano ndikusintha zina ukhala sara ukhala tate wa- ukhala mayi wa mafuko O, mayi wa mafumu mulungu akusintha zina lanu nenani emeni kuchokera lero mulungu akusintha zina lanu mulungu akusintha zina la zinthu zimene mumapanga emeni simuzachuliwa zoti zina amayi aja amakhala kanyumba kapakona kaja ayinso koma aja ali ndi malo awo kuja kwa aja Ah! sikuziwa kuti akunimva ndi anthu angati lero sinabwera kuzalalika lero ndabwera kuzasiya chisomo Ah! lero ndabwera kuzasiya chisomo emeni lero ndabwera kuzasiya chisomo nkhani naso imanisangalatsa amene ndikumalizira ndi a david amen Amen. chifukwa after service inoyi ichi chimuchichita inuyo amen Amen. chinaso chimene chimagonjetsa mziko lonse ndi umboni wanu anena amen ndi anthu awiri Ah, ine kuma service ya lero eti Amen. Ah, 1 Samuel chapter 17 welenga verse 34 mpaka na 37 mwachangu changu ndisakuchedweseni. Akuti koma David anati kwa Sauli, kapolo wanune ndinkaweta nkhosa za abambo anga. Osati ni maweta. Thawi anayochokera kokaweta nkhosa. Koma pokamuuza mfumu kuti ndinkatani ndinkaweta. Chonse nyengo zanu zasunza choncho ndine ndi- ndi- ndikupanga izi. Ndinka Ninkagulisa nkhuni. Emeni. Aha! Ndinka. Oh! Ndinkaenda wapansi. Koma pano Mulungu wandalitsa ndikwera galimoto. Ah! Ndinkagwira ntchito kwa mmwenye koma pano ndikulemba anthu ntchito. Ah! Eh? Yes. Ndinka. ati ndinkaweta nkhosa za abambo anga ndipo mkango kapena chimbalangondo chinkabwera ndi kugwira mwana wa nkhosayo pakati pa nkhosazo ine ndinkasatira ndi kupha chilombocho choncho ndinkapulumusa mwana wa nkhosa uja mkamwa mwake ndipo chinkati chikandiukira ine ndinkagwira tchowa lake kuchikantha mpaka kuchipha. Ameni. Vesi 36 ine kapolo wanu ndinapha mkango ngakhalenso chimbalangondo. Tsono Mfilisti uyu wosachita mdulidweyu ah! akuti mfilisti wosadulidwayo emeni pali nyengo zina zofunika kuziyang'ana kuti iwe ndiwe nyengo iwe ndi wosadulidwa sungandigonjese ine akunena amen ndi anthu awiri Ah, ndakuzana osina bwa osalalikira Ah! akuti a- akuti mfilisti uyu Ati sopano mfilisi uyu wosachita mdulidweyu azaphedwa monga zinazo chifukwa wanyoza ankhondo a mulungu wa moyo amen ah nyengo zina zanyoza mulungu anthu awa amalongopemphera koma amoneka alibe ndalama akunyoza mulungu nthawi yake yatha sopano nthawi yake yatha sopano akuti mfilisi uyu wanyoza mulungu watani wa moyo Akuti Yehova amene anandilanditsa m'kamwa mwa mkango ndi chimbalangondo, adzandilanditsanso m'manja mwa Mfilisti uyu. Sauli anati kwa Davide, Pita, ndipo Yehova akhale nawe. Ndi chokhacho chimene mumafuna. Yehova akakhala nawe umapita kukawina. Yehova akakhala nawe umapita kukagonjetsa. Yehova akakhala nawe umapita kukagonjetsa. Akunena kunena kuti, Umboni wanga napha chimbalangondo. umboni wanga nakhalapo palendi ndimapereka 20000 pano yakwera ndimapereka 50000 kukubera kuzakhala ndi malo anga akunena imene ndathawira ah simukhulupirira mukhulupirira inenso ndakhulupirira kuti mukhulupirira akunena kuti ali sauli uyo anamuuza kuti pita yehova akhale ndani akhale nawe kuti akufuna ndikuuzeni lero

kukusamuka tsopano mu dzina la yesu khristu mulungu adalitsa ntchito za manja anu mu dzina la yesu khristu mulungu asegula makomo atsopano pa banja lanu mu dzina la yesu khristu mulungu asegula makomo atsopano pa ma- mabanja anu mu dzina la yesu khristu makomo azachuma makomo azachuma akuseguka mu dzina la yesu khristu palibe zosowa pa banja lanu mu dzina la yesu khristu ana anu ndi anzeru mulungu akutsegula malingaliro a ana anu kuti aziwe njira zopezera chuma mu zina la yesu khristu akunena imene ndi anthu awiri chifukwa sakukhulupira kuti zikusintha ah, akuti yehova akhale nawe Hey! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Amene mfuna muneneyo ndi haleluya amene akusonyeza kuti zinthu zanu zasintha emeni munene haleluya osonyeza zinthu zanu zachani zinthu zimasinthira kunoko emeni tikapita uko tikangoonetsera zimene zachitika mu dziko la uzimu emeni tikapita kunjako tikaonetsa zinthu zimene zasintha mu dziko la uzimu ndiye ndifuna munene aleluya oonetsa kuti zinthu zanu zikusintha ameni Amen. aleluya Amen. pali zinthu zina kuti zisinthe sizimafunika zambiriya zimangofunika chisomo ndiye mulungu akafuna kusintha moyo wa munthu amabweretsa mtumiki wake kuti azasinthe moyo wa munthu Yes. kuteko ine mulungu andituma leroli Yes. kuti ndibwere kwa inu kuti ndikuuzeni kunena kuti mulungu andituma kuti ndabwera kuzasintha moyo wanu emeni ndabwera kuzasintha moyo nenani emeni ine pajatu ndimatha kutsegula baibulo ndikuliphunzitsa bwinobwino inunso kumva koma lero sinabwera kudzaphunzitsa ndakuwuzani eh? sinabwera kudzayikira lero eh? ndabwera kudzasiya chani Daliso. kuteko inu ndi odala chifukwa mukumva mawu amenewo Amen. emeni Amen. inu ndi odala chifukwa mukumva mawu amenewo Odalisika izakhala nyumba yanu. Ndinu odalisika polowa, ndinu odalisika potuluka. Ah, anena ameni ndi anthu awiri okha. Haleluya. Haleluya. Ndiye mmagonjesa bwanji? Choyamba ndati mmagonjesa ndi zopereka zanu. Chachiwiri mmagonjesa chani? Mmagonjesa ndi pemphero lanu. Chachitatu mmagonjesa chani? Mmagonjesa ndi umboni wanu. umboni ungachepe bwanji ugaweni anthu auziwe ukangofika pamalo choyambira chimene timachita timagawa umboni david akunena kuti "Ine- patu moto zati mukawerenga ku chivumbulutso- chivumbulutso akuti anamugonjetsa oyipawo ndi umboni wawo tanso ukangofika umayamba umboni inatu ndi amene

Matenda a kumtundu alibe gawo chifukwa ine ndine obadwa mwatsopano. Ineyo sindzalephera m'moyo mwanga chifukwa ndili ndi Mzimu Woyera. Mzimu wa mantha ulibe gawo m'moyo mwanga chifukwa Baibulo pamene anandipasa mzimu sanandipase mzimu wa mantha. Choncho mzimu wa mantha ulibe gawo pa moyo wanga. ndikuyenda moyo wa chikhulupiriro ndikuyenda moyo wa chikhulupiriro paliponse pamene ndafika paliponse pamene ndafika ndine kuwala kwa dziko lapansi ndine kuwala kwa dziko lapansi choncho choncho ndalama zikunditsatira ndalama zikunditsatira anthu akunditsatira anthu akunditsatira chifukwa chisomo cha mulungu chifukwa chisomo cha chachuluka pa moyo wanga chachuluka pa moyo wanga muziwa chimene mukupanga zomwe mukuyankhula musangoona ngati mukuyankhula iya kuteko zayamba kuchitika tsopano mzina yesu Kristu. anena ameni ndiye zayamba kuchitika moyo mwanu chifukwa chimene azibusa amaoneka ngati amatukukira kwambiri kusiyana ndi mamembala ndi choti azibusa amayankhula zinthu kwambiri ndikamati anthu inu odalitsika zomwe ndikuyankhulazi zikundichitikiranso ine ndiye ine mukamba ndi akuyankha ndi zanu ah ine ndiodalitsika mu zina la yesu khristu elija ndodalitsika mu zina la yesu khristu ikani zina lanu elija ndodalitsika mu zina la yesu khristu Ah, elija ndodalitsika mu zina la yesu khristu Pa- mulungu anamuza abrahamu akuti ndizakudalitsa iweyo ati kuti mitundu inanso aziko lapansi ikakhala yodalitsika tanso kuti ndadalitsika kuti ndikhale mdalitso. Ah! mulungu akudalitsani kuti mukhale mdalitso kuti konse mungafike mukhale mdalitso anthu akakuona nanena kuti tidikira kaya abwera anti aja kapena abwera ankolo aja kuti zizichitike chifukwa mwakhala mdalitso mulungu akukwezani kubanja la kwanu Ah! Ah, ah, ah, ah, ah. papa amatiuza kunena kuti david akuti ha, ntchito yake nayo yoweta nkhosa ama- amathandizira kuweta nkhosa za makolo ake koma mulungu anamuchotsa kumene kuja ndikumukweza papa amatiuza zokhuza ndi gideon akuti gideon banja lake linali losalidwa koma pompo inampanga kukhala jaji wa- amenenso panopa ndi- anakhala jaji wamkulu kwambiri kulamulira nkho- nkhondo ya ana a israeli Kulamulira gulu la nkhondo la ana a Israel. Kuteko munthu akafuna, Mulungu akafuna kunyamula munthu, samatenga kwambiri amene ali pamwamba iyayi. Amatenga ali apansi kuyenga kuti ulemerero wake utani? Uonekere. Mwamva? eh? Amapanga dala kuyenga ulemerero wake utani? Uonekere. Powerful. haleluya amanyamula pansi kuyenga ulemerero wake utani pamaluso kuti akuti si onse amene anzeru amene amayitanidwa Ah, si onse ochita bwino amene amayitanidwa chifukwa chani chifukwa akaitana ochita bwino azati ah, Ayi, ine ndalama zanga ndinali ndi ndalama kale ayi ife tinali anzeru kale koma mulungu amanyamula zimene zikuoneka ngati zopanda ntchitozo ndikuzidalisa akazidalisa anthu akaona kuti "Eh, mulungu atani Wadalitsa.
Amen.
nthawi yanga ya ya usali yatha kumano yafika kumapeto lero sizochokani ku kunoko sinikuchoka yoti koma niku- koma nikulengeza moyo mwanu Amen.
ndikulengeza moyo mwanu Amen.
ndikulengeza moyo mwanu Amen.
chisomo cha mulungu chachuluka mdalitso wa mulungu wazaza moyo mwanu mdalitso wa mulungu ukusefukira moyo mwanu ndauza lero sinabwera kuzalalikira iya lero ndabwera kuzasiya chisomo choncho chisomo cha mulungu chikuchulukira moyo mwanu chisomo chosasowa chuma chikuchulukira moyo mwanu chisomo chosasowa ntchito chikuchulukira moyo mwanu ndikulengeza makomo akuseguka mapemphero amene mwakhala mukuwapempherera aja sopano mayankho ake afika sopano muzina la yesu khristu Simudzasowa kanthu chifukwa Yehova ndi m'busa wanu. Yehova ndi m'busa wanu, simudzasowa. Mu dzina la Yesu Khristu, simudzasowa banja, simudzasowa ana, simudzasowa thanzi. Mu dzina la Yesu Khristu. Ndikulengeza kuti mavuto onse amene mwakhala mukapempherera okhuza ndi ana anu. Tsopano Mulungu akuyankhani. Mu dzina la Yesu Khristu. ana anu sakutayika koma kuyenda munjira imene mulungu anakonzereratu mu zina la yesu khristu ndikulengeza kuti banja lanu kuyenda bwino ndikulengeza kuti banja lanu kuyenda bwino ndikupemphera kunena kuti machenjero ena a mdyerekezi alibe gawo m'moyo mwanu alibe gawo pa banja lanu alibe gawo pa moyo ana anu mu dzina la yesu khristu kusausika kwina konse komwe muli nako kukutha imikani dzanja lanu lamanja imikani dzanja lanu lamanja ndikulengeza mu dzina la yesu khristu chilichonse chimene sichili cha mulungu chimene chikuchitika m'banja lanu kapena chimene chikuchitika mthupi lanu chikusamuka tsopano mu zina la yesu khristu Amen. chikusamuka tsopano mu zina la yesu khristu ndikulengeza mu zina la yesu khristu chilichonse chimene chimabweza mbuyo banja lanu kapena chimabweza mbuyo moyo wanu chikusamuka tsopano muzina yesu khristu chikusamuka tsopano muzina yesu khristu chilibenso gawo chifukwa mphamvu ya mulungu yasintha nyengo zanu nenani haleluya Okay, thokoza Ambuye chifukwa cha service yopambana imene ina-